OK, Dia dhaoibh a chairde agus fáilte chuig ceacht a trí. So haon A agus C, tá sibhse ag déanamh an ceacht seo ar an Aoine. So tá gach rud ansin, seo an nasc don ceacht agus seo nasc don fhoirm. So rinne sibh an measúnú leanúnach inné ar an Déardaoin. Haon B agus haon D, tá sibhse ag déanamh an ceacht seo ar an gCéadaoin. So, tá an nasc don ceacht ansin agus tá bhur foirm Microsoft ansin agus beidh sibhse ag déanamh an measúnú leanúnach amárach. So, seo an bealach go bhfuil sé kinda saghas difriúil an seachtain seo. So, just bí cinnte go bhfuil sibh ag déanamh an ceacht seo ar an lá ceart. So, má théann muid isteach go ceacht a trí, tá muid ag leanúint ar aghaidh. I gceacht a dó, bhí muid ag foghlaim faoi na saghas tithe atá amach ansin agus inniu beidh muid ag féachaint ar an teach mar atá sé againne. So beidh sibh ag dul isteach go dtí leathanach céad seachtó haon agus céad seachtó dó sa leabhar Viel Spaß agus ansin haon B agus haon C, beidh sibhse ag déanamh é seo ar an tríú lá déag. so beidh go dtí an ceathrú lá déag agaibh chun é a chríochnú, agus haon A agus haon C. Beidh sibhse ag déanamh é seo ar an cúigiú lá déag so beidh go dtí maidin Dé Sathairn agaibh chun é a chríochnú. Ok, so má théann muid isteach chuig an leabhar, feicfidh muid i dtosach báire tá an teach againn. So tá cúpla focal againn don teach atá tábhachtach. So tosóidh muid thuas anseo agus rachaidh muid timpeall. So hier haben wir der Schornstein. So sin. Tá an focal sin ar eolas agaibh as Gaeilge ón Carúl Nollag. Tá Daidí na Nollag, tá Daidí na Nollag ag teacht anocht anuas an, na, na, na. Tá sé ag teacht anuas an simléar. Ok, so tá an Schornstein, an simléar. So cá bhfuil an Schornstein? Bhuel tá an Schornstein ar an Dach. So an Dach, sin an díon. Now, suas anseo isteach faoin díon, ach thar é sin, sin an Dachboden. Now, an Dachboden, céard é sin? Sin an áiléar. So, an áit, well, I know i mo theach cuireann muid na maisiúcháin Nollag suas ansin nuair nach bhfuil siad in úsáid againn. So, that's an áit a cuireann muid na maisiúcháin Nollag is an, Dachboden, sa Dachboden. so sin, i ndáiríre, sin an Boden, sin an urlár san áiléar, so sin an áiléar, nó an urlár faoin díon, b'fhearr liom, Dann haben wir der erste Stock, so Stock, sin urlár, nuair atá muid ag cuireadh na hurláir in aon foirgneamh, so níl an Stock, má tá muid ag seasamh ar an t-urlár, ní deireann muid, tá mé ag seasamh ar an Stock, deireann muid má tá muid ag dul go dtí an oifig agus tá sé ar an tríú urlár,

Now an Wintergarten sin an grianán. So sin an cuid den teach now ní sin eh teach gloine. So sin an cuid den teach glaoimid an grianán air. Sin an conservatory as Béarla. So b'fhéidir go bhfuil ceann agaibh, b'fhéidir nach bhfuil ceann agaibh em ach sin an rud. An grianán. Ansin tá an Fenster, das Fenster, sin an fuinneog. So tá an fuinneog ansin. In aice le sin tá an die Haustür, sin doras tí. So sin an príomh doras sa theach, so sin doras tí. Dann haben wir die Garage, so sin an garáiste, b'fhéidir go bhfuil garáiste agaibh, b'fhéidir nach bhfuil garáiste agaibh. Dann haben wir die Treppe, so die Treppe sin an staighre.

Ach tá muid ag dul ar aghaidh chuig an, oh, sé glitchí, no, léim sé thar, yep, seo an rud. So tá muid chun an léamhtuiscint seo a léamh faoi Sarah agus a clann atá tar éis bog chuig teach nua. Agus nuair atá sibh críochnaithe leis sin,

Cá bhfuil an teach suite? So, cá háit a bhfuil an teach? An bhfuil sé faoin tuath nó sa chathair? Cén, céard é an ainm atá ar an sráidbhaile nó ar an áit? Níl fhios againn. Conas a théann Sarah ar scoil? So, an bhfaigheann sí an bus nó téann sí leis an carr nó an siúlann sí nó ar an rothar? Céard é? Agus cén fáth gur maith le Sarah a seomra leapa nua?

col ceathar. Und er erzählt ihr von dem neuen Haus, agus tá sé ag déanamh cur síos don teach nua. So freagair na ceisteanna as Gaeilge ar an bhfoirm. So liebe Antje, bhfuil zoom isteach, toisc gur féidir liom.

So anois is féidir libh dul isteach chuig an foirm Microsoft agus na ceisteanna sin a fhreagairt as Gaeilge agus just bí cinnte go brúnn sibh ar submit nuair atá nuair atá tú críochna leis an bhfoirm. So sin deireadh do Cheacht 3 agus bainigí taitneamh as an chuid eile don seachtain.